Salam la famille, c'est comment Aw bisimila tuguni sur Cactus. An ɲɔgɔn sɔrɔ vidéo wɛrɛ la n'i ye mɔgɔ kura de kana ɲina toujours i abonné en plus i ka clochini activé comme ça n'an ye vidéo kura bɔ dɔrɔn i bɛ bɔ a kalama. Bi ye mercredi don de ye mars kalo tile mugan ni kɔnɔntɔn san 2023 nin vidéo kɔnɔna la an bɛna baro kɛ France ni Russie de kan.

k'a sababuya kɛ faransi kelen don ka ukrainiyɛnw dɛmɛ comme d'habitude yanni i ka video filɛ kana ɲina i b'a klike nin butɔn kan walasa ka fanga di video ma et c'est parti pour la vidéo
bisimila a ko kuma mun kɛra a kɛra cogo di

Ja aw bɛna n bɛ na yɛlɛ kan. humidificateur danaya ni maa min mago b'a camanba santa la i bɛ se k'i sen fa ka se bamakɔ suguba la établissement mahamadu fofana et frère u jabala o filɛ nin immeuble Simpara centre la bozola ka ɲɛsin Dabanani gidɔrɔnba ma o i n'a fɔ n y'a expliquer na intro kɔnɔna la cogo min n k'an bɛna baro kɛ faransi ni rusi de kan Déjà minnu bɛ actualités suit nin wagati in na chauffélenba de don Faransi kɔnɔ k'a sababuya kɛ manifestation ba min b'u fɛ yen i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min a bɛ dɔgɔkun kelen ɲɔgɔnna nin bɔ Faransi chauffélen don mɔgɔ caman de jiginna kare kɔnɔ ka manifester k'u ka dusumakasi jira k'a fɔ ko u ka gouvernement mɔgɔw bɛ fɛ ka loi kura min sigi sen kan n'o bɛ tali kɛ u ka retraite ko ni fɛnw na k'a ma bɛn u ma u caman jiginna kare kɔnɔ k'u ka dusumakasi jira Donc o dusumakasi yirali kɔnɔna la manifestation kɛyɔrɔ la an y'a jateminɛ k'a fɔ ko polisiw ni civil caman donna ɲɔgɔn na donc fo hali amnesty international mɔgɔw y'a denonse k'a fɔ ko faransi polisiw bɛ ka kɛlɛkɛminɛn minnu utiliser u ka population contre la donc k'a bɛ kɛ sababu ye u bɛ droit de l'homme ni fɛn caman sɔsɔ donc k'u k'o kɛlɛkɛminɛn ninnu utiliseli dabila i n'a fɔ gaz lacrymogène ninnu ani matraki ni fɛn caman ani u bɛ kɔrɔ di civil dɔw yɛrɛ ma k'u bana donc nin wagati in na manifestation ganenba de don yen k'a sababuya kɛ Macron ka gouvernement mɔgɔw de y'a décider k'a fɔ ko donc retraite c'est à dire n'u ye baara kɛ n'i sera retraite ye fɔlɔ retraite tun bɛ san bi wɔɔrɔ ni filanan de la faransi mais nin wagati in na u y'a décider k'a bila ka taa fo san bi wɔɔrɔ ni naani na donc yanni décision in ka ta jamana kɔnɔdenw bɔra k'u ka dusumakasi jira k'a fɔ k'a man d'u ye donc ko a dɔw bɛ u bɛ baara gɛlɛn ni fɛnw na n'i sera san bi wɔɔrɔ ni fila san bi wɔɔrɔ ɲɔgɔnna ninnu na o b'a sɔrɔ i sɛgɛnna ka ban k'a fɔ ko ka san fila fara o kan soit san naani fara o kan ka taa fo san bi wɔɔrɔ ni naani na donc o t'olu arranger cogo si la donc olu bɛ baara kɛ pour que ka se k'u profiter u ka retraite la de n'a fɔra k'u bɛ san wɛrɛw fara a kan a t'olu arranger o hukumu de kɔnɔna la wagati la président ma sɔn k'u lamɛn wagati min yɛrɛ la a ye déplacement kɛ ka na afiriki jamana dɔw kɔnɔ i n'a fɔ gabɔn ni kongo ninnu donc ani jamana wɛrɛw la angola ninnu wagati la jamana kɔnɔdenw tun bɛ manifestation na baarakɛyɔrɔ dɔw yɛrɛ tun ye baara dabila k'a fɔ k'u tɛ taa baarakɛyɔrɔ la ko tant que u ma décision in bɔ yen olu tɛ taa baarakɛyɔrɔ la Bon, il faut savoir que pour le moment, u ka réforme des retraites in loi ma sigi sen kan fɔlɔ. Macron ka kuma la, ale ko yanni san ka ban, a bɛ fɛ k'a kow bɛɛ sigi sen kan. Mais pour le moment, députés ma voté wa fɛnɛ a ma sigi sen kan fɔlɔ. Bon o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ fɛn dɔw bɛ ka bɔ nin wagati in na ko 49 3 a bɛ n'a fɔ Macron ka gouvernement mɔgɔw bɛ fɛ k'o de kɛ ka se ka loi in tɛmɛ ka sɔrɔ députés ma voter mais i n'a fɔ a b'a kalama cogo min pays démocratique ninnu kɔnɔna la yanni loi ka sigi sen kan a bɛ passer député bulon de kɔnɔ fɔlɔ députés bɛ voter k'a jateminɛ n'a sɔrɔ u jɛra n'a ye a loi ka tɛmɛ ou pas mais Macron n'a ka gouvernement mɔgɔw bɛ fɛ ka u pan u ka député bulon de kunna parce que u ka constitution kɔnɔna la loi dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko 49 alinéa 3 donc o 49 alinéa 3 in de b'a permettre k'a fɔ ko gouvernement mɔgɔw principalement u ka premier ministre bɛ se ka a responsabilité ta n'a bɛ fɛ ka loi dɔ sigi sen kan donc a b'a responsabilité ta ka i pan députéw kunna a ma se députéw ka voter donc ne ka jateminɛ la u y'a ye k'a fɔ ko u ka député bulon kɔnɔna la parti baden de députéw bɛ yen minnu opposelen don u ka loi in na hali n'a jateminɛ u ka LFI mɔgɔw n'o ka eh, France insoumise ye eh, la Jean-Luc Mélenchon ka parti mɔgɔw ani droite mɔgɔw ani fɛnɛ député bulon kɔnɔna la n'a ye jateminɛ kɛ an b'a ye k'a fɔ ko macron ka députéw yɛrɛ u man can kosɛbɛ kosɛbɛ u tɛ donc eh, majoritaire ye u ka député bulon kɔnɔna la donc peut-être u siran'o ɲɛ k'a fɔ ko n'u donna ni loi in ye député bulon kɔnɔ a bɛ sɔn ka rejeter donc o hukumu de kɔnɔna la u ka premier ministre n'o ye Borne ye o bɔra k'a yira k'a fɔ ko ale bɛ fɛ ka 49 3 donc eh, macron n'a ka gouvernement mɔgɔw bɛ fɛ k'o de appliquer walasa u ka loi in pan députéw kunna ka sɔrɔ ka loi appliquer en plus o bɔlen kɔfɛ loi wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen n'u b'a wele ko motion de censure donc motion de censure in a yamaruya bɛ députéw fɛnɛ bolo k'a fɔ ko u ye loi min sigi sen kan a ma diya olu ye n'u ye motion de censure in appliquer donc o b'a permettre français ka gouvernement mɔgɔw yɛrɛ bɛ se ka démissionner c'est à dire premier ministre n'a ka gouvernement mɔgɔw bɛɛ bɛ se ka démissionner ka na ni gouvernement kura ye wa fɛnɛ u ye loi min fɛnɛ sigi sen kan a loi in fɛnɛ bɛ effacer ka bɔ yen a bɛ annuler a tɛ sigi sen kan bilen donc mɔgɔ caman tun bɛ ka députés fɛnkɛ k'a fɔ k'u ka motion de censure de kɛ donc depuis faransi cinquième république sigira ni n ma fili fo ka n'a bila bi la Donc, euh, motion de censure kɛra siɲɛ kelen de dans les années 1950 et tout, tu vois. Genre, euh, jusqu'à présent, u ka loi kura min sigira 2008 wagati la, o b'a yira k'a fɔ ko motion de censure bɛ se ka appliquer. Donc, euh, mɔgɔw bɛ ka députés de makɔnɔ n'a sɔrɔ u bɛna motion de censure kɛ Elisabeth Borne ka gouvernement mɔgɔw contre la wa fɛnɛ n'u bɛna loi in caler. Mais France président kɔni y'a yira k'a fɔ k'a tɛ reculer, a tɛ segin a kɔ, a bɛ continuer. Donc, fo ka loi in sigi sen kan yanni san laban cɛ fo ka u ka réforme de retraite in sigi sen kan mais quand même k'a engagélen don ni syndicat u ka intersyndicat n'u bɛ fɛ ka kuma n'a ye u bɛ se ka na u bɛ kuma walasa ka négociation kɛ mais u tɛ fɛ ka segin u kɔ donc on ne sait pas ko bɛna laban cogo min n'a sɔrɔ u bɛna appliquer d'ici la fin de l'année ou pas la jamana kɔnɔdenw jiginna carré kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko a man di olu ye wagati dɔw kɛra désobéissance kɛra mɔgɔ caman ye grève totaliw kɛ k'a fɔ k'u tɛ taa baarakɛyɔrɔ la hali ɲamancɛlaw kun y'a yira k'a fɔ k'u tɛ ɲaman cɛ bilen u ka kapitali kɔnɔna la an y'a jateminɛ k'a fɔ ko ɲaman tɔni baden de yera wagati dɔw yɛrɛ kɛra a bɛ une semaine ɲɔgɔnna nin bɔ ɲaman min kun b'u ka kapitali kɔnɔ a bɛ tɔni ba tan bɔ en plus o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko ɲinɛ baden de kɛlen don ka don ɲaman ni fɛn na donc témoignage caman y'a yira k'a fɔ ko kapitali kun falen don ɲinɛ la o wagati la parce que ɲaman kun tɛ ka cɛ Donc, kapitali fan bɛɛ tɛ parce que pari kɔnɔna la parti dɔw bɛ yen pubɛliw bɛ ta société privée de fɛ mais jamana b'i occuper yɔrɔ minnu na donc a caman ko k'u tɛ taa baarakɛyɔrɔ la donc ɲaman baden kun bɔnnen don kare kɔnɔ an bɛ waati mun na manifestation fɛnɛ caman kɛra u ka kare kɔnɔnaw la pari kɔnɔ yen bon faransi yɛrɛ kɔnɔna la ville camanba de la manifestation kɛra yen mɔgɔ miliyɔnw de bɔra ka manifeste k'a yira k'a fɔ k'u ka décision in ma diya u ye donc pari yɛrɛ kelen kɔnɔna la bi actualitéw bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ min bɔra ka manifeste kunun a bɛ mɔgɔ ba kɛmɛ naani ɲɔgɔnna ni bɔ capitale kɔnɔ o ni ville tɔw tɛ kelen ye o kɛlen sisan nin wagati na u ko k'u bɛ continuer raffinerie dɔw yɛrɛ ye grève ni fɛnw kɛ mun bɛ se ka kɛ sababu ye carburant da ni fɛnw bɛ sɔn ka yɛlɛn u ka jamana kɔnɔ wa fɛnɛ polisi sugu dɔw de mobilisera faransi kɔnɔ kasiki b'u la wa fɛnɛ u bɛ moto sanfɛ donc olu u reconnailen don k'a fɔ ko ni manifestation kɛra u bɛ violence policière ni fɛnw kɛ civiliw la donc o kɛlen de sisan mɔgɔ caman banana wa fɛnɛ u ye dɔw minɛ ka t'u datugu o kɛlen o répression ni fɛn ninnu bɛɛ kɛlen de sisan an bɛ waati min na amnesty international mɔgɔw bɔra k'a denonse k'a fɔ ko u bɛ ka fɛn dɔw utiliser manifestanw contre la donc i n'a fɔ u ka matarakiba n'u ka fɛn dɔw k'a bɛnnen tɛ donc u ka essayer k'o dabila ko gilet jaune wagati la a yirala k'a fɔ k'u ye violence policière kɛ mais nin waati in na u bɛ ka continuer k'a kɛ tuguni donc u k'u janto u yɛrɛ la u kana droit de l'homme sɔsɔ bon sendika minnu bɛ yen minnu bɛ manifestation ɲɛma ni fɛn ninnu u y'a ɲini u ka guvɛrɛnman mɔgɔw fɛ k'a fɔ k'u ka médiation kɛ ka kuma tiɲɛni ka dabila jamana kɔnɔ u ka essaye ka kuma walasa u ka décision dɔ ta mun bɛ se ka kɛ sababu ye nin ko ninnu bɛɛ bɛ dabila a b'i n'a fɔ faransi président emmanuel macron ma sɔn o décision in ma donc jamana kɔnɔdenw fɛnɛ motivelen don hali bi k'a fɔ k'u bɛ continuer ka manifestation ni fɛnw kɛ donc macron n'a ka guvɛrɛnman mɔgɔw bɛ ka persister k'a yira k'a fɔ ko u ka kuma ma fisa ni depitew ka kuma ye donc mɔgɔ caman bɛ k'a yira k'a fɔ k'olu b'a fɔ k'u ye demokarasi ye jamana kɔnɔden fanba jiginna kare kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko fɛn man d'u ye u bɛ ka continuer k'o kɛ donc ko dictature de b'u fɛ yen olu caman kɛra yen tout olu ko ninnu kɛlen sisan russiw fɛnɛ y'u profite o de fɛ ka bɔ k'u moke faransi la k'a yira k'a fɔ ko Fransew ka president Emmanuel Macron ko yan'a ka kɛlɛkɛminɛnw san k'a bila ka t'a di Ukrainiens ma k'a ka kɛlɛkɛminɛnw san k'a di u ka jamana kɔnɔdenw ma u ka kɛlɛ kɛ u k'u ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ ko sinon nin ye dictature de ye ko jamana kɔnɔdenw ko fɛn man d'u ye k'a bɛ ka continuer k'a imposer u kunna en plus o bɔlen kɔfɛ u tilala k'a yira tuguni k'a fɔ ko yan'a ka a sinsin k'a fɔ k'a bɛ miliyariw bila ka taa Ukrainiens fɛ yen u ka kɛlɛkɛminɛnw san k'u yɛrɛ dɛmɛ a t'a essayer k'a fɔ k'a b'a ka jamana ka problème résoudre donc ko jamana kɔnɔdenw bɛ degun kɔnɔna la ale bɛ ka occuper jamana wɛrɛ ka kungow la k'a fɔ k'a bɛ miliyɔn bila ka taa ukraine ani miliyariw walasa u ka t'u yɛrɛ dɛmɛ parce que kɔsa in na union européenne mɔgɔw y'a décider k'a fɔ k'u bɛ budget dɔ débloquer 2 milliards et quelques ɲɔgɔnna ninnu walasa ka ukrainienw dɛmɛ u ka se k'u u ka kɛlɛkɛminɛnw san ka continuer ka kɛlɛ kɛ en plus o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ rusiw ka président vladimir poutine bɔra k'a yira k'a fɔ ko waati dɔw kɛra olu fɛnɛ fɛ yen donc réforme dɔw tun bɛ ka kɛ u tun bɛ fɛ k'u ka dɔ fara u ka retraite san ni fɛnw kan mais olu ye fɛn jateminɛ caman de kɛ minnu tun bɛ se kɛ sababu ye mɔgɔ minnu bɛ baara gɛlɛnw na wa fɛnɛ mɔgɔ minnu ka baara donc a ka gɛlɛn kojugu et tout donc walasa ka se k'olu ka retraite bɛrɛbɛn a tɛ se k'u impacter cogo min donc ko ɲɔgɔnna de tɛ faransi donc o de bɛ k'a to jamana kɔnɔdenw bɛ ka bɔ k'u ka hakɛw ɲini kare kɔnɔnaw la donc ale y'a yira k'a fɔ ko manifestant ninnu de jo b'a la ko faransi gouvernement mɔgɔw donc ma baara k'a ɲɛma walasa ka se ka u ka hakɛw dafa ko parce que mɔgɔ dɔw bɛ u bɛ baara gɛlɛn ni fɛnw na wa fɛnɛ mɔgɔ caman fɛnɛ bɛ u bɛ baara dɔw la donc mun t'a permettre ka taa fo san bi wɔɔrɔ naani ɲɔgɔnna na k'i bɛ retraite ta hali n'i y'a ta o la donc i ka santé t'i permettre k'a fɔ k'i bɛ balo longtemps walasa ka profiter i ka retraite ni fɛnw na o digir'u la le fait que Poutine bɔra k'a fɔ k'a bɛ leçon di Macron ma k'a jira k'a fɔ ko a tɛ k'i jɔ a jɔyɔrɔ la o de la a ka jamana kɔnɔdenw bɛ ka jigin kare kɔnɔ ka manifester donc wa teleso ninnu fɛnɛ la u bɛ ka continuer k'a jira k'a fɔ ko ɲinɛba de b'u ka kare kɔnɔnaw la tasuma ni fɛnw bɛ ka wuli u bɛ ka continuer ka ukrainiens dɛmɛ ukrainiens minnu ye nazi ni fɛnw ye donc u donna maréchal Pétain ni fɛnw ka histoire bɛɛ kɔnɔ k'a jira k'a fɔ k'o tun ye collabo ni fɛnw de ye donc u y'a essayer ka faransi jigin wa fɛnɛ u ye macron ka régime descend en plus o bɔlen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ko fɛn bɛ ka k'u la nin waati na u n'a ka kan ko parce que u tun bɛ k'olu juguw dɛmɛ ni kɛlɛkɛminɛnw ye yan'u ka jɔrɔ u yɛrɛ kungo ni fɛnw na donc en plus o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ actualité dɔw fɛnɛ bɔra k'a yira k'a fɔ ko kunu n'o ye mardi don ye k'a yira k'a fɔ ko irisiw ka hacker dɔw bɛ yen c'est-à-dire u ka pirate dɔw de y'a décider ka faransi assemblée nationale yɛrɛ site donc k'o pirater k'a ta sɔgɔmada fɛ fo heure dɔ la mɔgɔw tun tɛ ka se ka accès sɔrɔ faransi depite bulon yɛrɛ site principal la mɔgɔw tun tɛ ka se k'i connecter a la donc faransɛw bɔra k'a yira k'a fɔ ko réellement ko min kɛra a ma bɛn donc irisiw ka eh, pirate groupe dɔ de bɛ yen n'u b'a wele ko noname donc olu de bɔra k'a revendiquer k'a fɔ ko u tajuru de sara le fait que faransi bɛ ka continuer ka ukrainiens dɛmɛ kɛlɛ in na olu fana y'a décider k'u pirater k'a yir'u la k'a fɔ ko u ye ko min kɛ a ma bɛn u ma a bɛɛ b'a kalama cogo min rusiw fɛ yen gurupuw caman bɛ yen zeniw ni fɛnw u réputélenba de don piratage ni fɛnw na hali amerikɛnw wagati dɔw la u b'u immiscer amerikɛnw yɛrɛ ka politiki la amerikɛn minnu ye jamana pisanenba ye u bɛ don u ka sisitɛmuw kɔnɔ k'u pirater walasa ka fɛn dɔ kɛ ka elekisiyɔn namara k'a di mɔgɔ dɔw ma et tout ça tout ça parce que amerikɛnw yɛrɛ y'u accuser wagati dɔw la k'a fɔ ko poutine yɛrɛ de ye donald trump sigi fanga la ameriki kɔnɔ ko parce que u ye piratage ni fɛnw kɛ k'u immiscer u ka politiki la walasa ka se ka donc euh, namara dɔw kɛ donald trump bɛ se ka sigi fanga la cogo min bon j'espère qu'an sera ka baro caman kɛ nin video la n'a ye faamuya sɔrɔ a la kana ɲinɛ a b'a ka avis fana dans les commentaires an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ video wɛrɛ la c'était cactus prenez soin de vous et à la prochaine